Тхуэфӏын Алыхьым ищӏ, тхуэугъурлын Алыхьым ищӏ, жылэ узыншэ Алыхьым дищӏ. Нобэ нэхъ гукъеуэ димыӏэу ди жылэр дахэу ефӏэкӏыу Алыхьым дигъэхъуахъуэу.

Къыдэплъын, къыдэдэӏуэнкӏэ хъунухэм псоми фӏэхъус гуапэ фызох. Нобэ Шордакъ дыщыӏэ. Иджы Шордакъыр нэхъыжьхэм абы зэреджэу щытар Бабыгуей цӏыкӏу жаӏэу щыта. Сэрмакъ жыхуаӏэ къуажэм, Бабыгуейм, абы къыдэкӏауэ щытауэра. Минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ тху гъэм, мис а къуажэхэр Къалмыкъ Бетӏал щигъэӏэпхъуэм щыгъуэ. Абы щыгъуэ. Къыдэкӏри, мис мыбдежым дей къэтӏысахэура. Шордакъым а ди Бабгуей цӏыкӏум сэри мыра сыкъыщыхъуар, сыкъыщалъхуар мыра. Пщӏейрэ тху гъэм а перестройкэ жыхуэтӏэхэр къежьа нэужькӏэ мыбы и ӏэджэми зихъуэжа къуажэм, жылэм-щэ адыгэ хабзэм зратыж. Ар къэгъэщӏэрэщӏэжыным иужь итщ. Игъащӏэ лъандэрэ шым пыщӏауэ щыта мыбдей Дзэлыкъуэ куейр шым пыщӏауэ, шым и пӏалъэ ящӏэу, шы къагъэхъуу зехъуэу щыта. Иджы икӏи ар сэ си дейкӏэ гурыӏуэгъу а шым зэшэзэпӏэу занщӏэу зызэратыжар. Нобэ мис мы къуажэзыпӏэм Зы унагъуэ. Зы унагъуэ щыӏэкъым, жаӏэ. Адыгэш зыдэмыт. Иджы си гуапэу-щэ, мис нобэ нэхъыжьу ди къуажэм, нэхъыжьу дэсхэм ящыщу Думэн Билал, Билал иджы къэзылъхуахэри ар шым и пӏалъэ ящӏэ, и адэ тхьэмыщкӏэри зэточэжьэ, ар иджы. Шым игъащӏэ лъандэрэ хэтауэ щытым, кӏуэдэлъщ Билали. Билали! Сыт гъэщӏэгъуэн мыр? Шордакъ цӏыкӏум ди къуажэм-щэ дауэ мис мыуэдэу мы шым зратыжа, дауэрэ зыкъиӏэтыжрэ мыгъуэм? Абы усхутепсэлъыхьа? Уэ къапщтэмэ-щэ? къуажэр дыузыншэщ, къуажэр тэмэму йокӏуэкӏыр. Сыт хуэдэ щӏалэ цӏыкӏу къэзыжыхьыну зихуей, сэ сщӏэ, къэзыкӏухьыну зихуей ауэдэ щыӏэм, шы игъэсэну, шы къихуэжыну, адэ-анэм едэӏуэну ауэдэ щытхэщ щӏалэгъуалэр. В основном щӏалэ цӏыкӏу сиӏэкъым, псоми шы яӏэкъым. Адыгэш зэрагъэпэщауэ ягъасэ къуажэм. Къапщтэмэ, сэ си адэр игъащӏэм шыбзыхъуэу къуажэм дэсащ. Шым и пӏалъэ сэ сощӏэ, си щхьэр къапщтэмэ, сыщӏалэ цӏыкӏуу си адэм сригъусурэ шы згъэхъуащ. Шым и дахагърэ шым и фӏагърэ къэпщӏэн щхьэкӏэ шым бгъэдэмыхьауэ, шым утемысауэ къэпщӏэн. Иудысу долъагъу а шымрэ зэрыщӏэжамрэ, унагъуэ щӏагъуэ щыӏэкъым, жаӏэрт абы къуажэм, зи пщӏантӏэ шы дэмыт. Сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэ щӏалэгъуалэм, а сабийхэр гъэсэным теухуауэ а шым сыт хуэдэ мыхьэнэ мис иджы иӏэу къэплъэ.

Езыри псэущхьэ дахэщ, цӏыхум диӏа щэнычари зимыӏэр йохъуапсэ. Дэтхэнэ зыми япэуцӏэфӏэфӏ цӏыхухэр, гъуанэхэр, Алыхьым къаригъэхъу. Амин, Алыхьым жиӏэ. Ну, итӏани щэ елъыт адыгэр. шыр ядэжу абыщӏэ сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи ар и гъащӏэм хэпщауэ ауэдурэ къекӏуэкӏа. А зы зэман ӏэпыщӏаудауэ щытащ, ар пэӏэщӏэ ящӏауэ щытащ, мис иджы аргуэру Ар ди гъащӏэм щеубыдыж, иубыду щытам и пӏэри, абы и мыхьэнэ иӏэу си Къуажэм къыдэсхэр шы яӏэну хуимыту щыта? Унагъуэкӏэ яӏэну хуиту щытакъым. Шы уиӏэныр ямыдэу щыта. Иджы а шым теухуауэ шы зимыӏэм щӏэ

Я къатежахэщ, къатемыжахэщ. Бэм бэ кърихьэлӏауэ Нтӏэ сэ Ингушетием къикӏа щӏалэ Ингушым къикӏа. нтӏэ мобы де къыз- къытбгъэдыхьащ. Ингушетием нэс къикӏащ, э, Чегемский районым къикӏахэщ. Э, цӏыху куэд къекӏуэлӏащ. Алыхьым гъащӏэ къаритхэ. Шы зиӏэныр зыхуещӏэ зэи проблемэ иӏэкъым. Шы иӏэщ, все зэфӏэкӏа къещэху.

Сыт хуэдэ? Адыгэш жарыщӏэ псоми абы зэралъауэ. Адыгэш. Дэнэ, дэнэ шэ сыт хуэдэ шы? Адыгэш. Ицӏыпсэщ холми, апхуэду щытыр къагъуэт. Кърашапӏэ къуажэм. Къуажэм дэтащэрэт. Сащэ щӏыпӏэхэм дыкӏуэмэ, япэ увыпӏэр къэтхьу. Щӏыхъум Дальхъхьэфу сыту жари ба, уани а узэрагъэпэщ шырым. Через один жыпӏэнху, каждый унагъуэ къэс щӏалэ цӏыкӏуу дэсым шы иӏэщ шы зэрахуэ. Нобэ мы ӏуэхур зыубла, мы ӏуэхур къезыгъэкӏуэкӏ къуажэдэсхэри Алыхьым гъащӏэ къарит, илъэсищэ ирокъу нобэ ди къуажэр. Мис Илъэсищэр дыгуфӏэу, дыгушхуэу, нэхъыщӏэр къытщӏэувэу, нэхъыжьыр къызишэу абы дунейм дытетщи, Алыхьым къыдигъэхъулӏэ. Итӏанэ мы щӏалэ къызбгъэдэтым и цӏэкӏэ, и щхьэкӏэ республикэм къикӏауэ, къызбгъэдыхьауэ Къыдоупщӏри, жесӏэну сыхуейщ мыпхуэду. Цӏыхур зыгъасэр нэхъыжьращ. Нэхъыщӏэр щӏобэн щхьэкӏэ нэхъыщӏэм фӏыуэ гъащӏэм, гъащӏэм хицӏыхукӏын щхьэкӏэ. Сыхуейщ сэ итӏанэ мыпхуэду жысӏэну. Мыдей екӏуэкӏ ӏуэхур езыгъэкӏуэкӏыу зыублахэ. Ахэр ягу къинэжыну

Ди шыпхъухэр, ди анэхэр куэду куэду хэтщ. Икӏи гурыӏуэгъуэ псоми я дежкӏи ахэр дыщигъусэм деж, ахэм ди ӏуэхур къыщрахуэкӏым деж дэ ди ӏуэхур щыдэкӏынур адыгэ. Сэ сыхуейт вот Быгуэ Фатимэ Мы ӏуэхум нобэ хэт абы адрей бзылъхугъэхэр мыбы зэреплъыр, сыт хуэдэ мыхьэнэ иратми, сабийм шым зэрыхуагъэзэжар, шы ӏуэхур къызэращтэжар, нетӏэ жысӏа? Ди къуажэм, зэрыжаӏэмкӏэ, зы унагъуэ бгъуэтынукъым шы и пщӏантӏэм дэмыту. Фатимэ сыт хуэдэ мыхьэнэ ептырэ уэ? Ди щӏэблэм и декӏэ, ди щӏалэгъуалэмкӏэ я декӏэ мы шым уэдэ зызэрыратыжам, абы я гъэсэныгъэм теухуауэ. Сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэу? Мыхьэнэшхуэ иӏэу солъытэ. Адыгэш! Ди щӏалэгъуалэм йохъуж, иропагэ. Ирогуфӏэри, Алыхьым кӏыхь тхуищӏ. Я насып Алыхьым тригъакӏуэ, псоми мурад зырыз яӏэщи, Алыхьым дыкъэзыгъэщӏам я мурадыр къригъэхъулӏэ. Мис нобэ шыгъажэ щыӏэщ, нобэ цӏыху столетие ящӏри, Алыхьым тхуэфӏын ищӏ. Къекӏуэлӏахэми Алыхьыр арэзы яхухъу, берычэт бесын жыдоӏэ. Къэзыгъэжахэми гъащӏэ дахэ, гъащӏэ узыншэ. Къагъэжэхукӏэ дригуфӏэу, дрипагэу, ди щхьэ лъагэу дагъэӏэтыжращи, ди щӏалэгъуалэр апхуэдэ узыншагъэ яӏэу, я къарум пэлъэщу, куэдрэ зыгъэлъэпӏэн Алыхьым ищӏ. Амин, Алыхьым жиӏэ. Адэ-анэхэр зыгъэсахэми куэдрэ Алыхьым яхуигъэузыншэ.

Нобэ октябрым и пщыкӏутӏым Шордакъ щекӏуэкӏа щекӏуэкӏ шыгъажэм, шыгъажэр и кӏэм нэса. Иджы мис мыбдежым де сэ къызбгъурытхэр, мы ӏуэхур къызэзыгъэпэщар, мы ӏуэхур зи жэрдэмхэр, мы щӏалэхэр

Къызэранэжар ӏуэхур догъэкӏуэкӏ, ауэдэу яфӏэфӏщ, ди щӏалэгъуалэхэм яфӏэфӏщ хуабжьу. Аращи мы ӏуэхум иригъэхьэлӏа мы ди къуажэр сто лет мэхъури, абы теухуауэ шыгъажи кӏын дыдэри.

мызэ-мытӏу мо Майкоп, мокӏэ Черкесск, ахэм яшурэ шыр къыщыжа, увыпӏэ местэхэр къыщихьа шым, дригъэгуфӏа, Къэбэрдейм ирашу абы яшурэ къыщыжа шыр, Шордакъ къыщалъхуащ шыр, дэ ди э ди нэӏэ тету къэхъуа шыщ, адыгэш къабзэщ, Алыхьым жиӏэмэ, паспорти сыти псори иӏэу. Сэ Быгуэхэ сарейщ, си цӏэр Астемырщ. Шыгъажэр цӏыхуитхуу дызэхыхьэри къуажэри къыддэӏэпыкъуар Ринат зэрыжиӏам хуэдэу, Алыхьым жиӏэмэ, псори дызыщ, дызэкъуэту дощӏ. Просто дэ тӏэкӏу къыхэщхьэхукӏауэ дитхур дэ нэхъ организовать тщӏауэ ара, псоми пщӏэнтӏэпсыр зыхалъхьа унагъуэ дэсым. Алыхьым я псапэ куэд ищӏ Алыхьым псоми къаригъэхъулӏамкӏэ. Сэ жыр къыхэсри си щэ зэспар. Мы къуажэм сыкъыщалъхуар сызэрыцӏыкӏурэ сыщӏэсу сиӏат.

Мис мыхуэду нобэ зытеухуар и къуажэр зэрытӏысыр, илъэсыщыр зэрыхуэрэ. Ауэ нэгъуэщӏ шыгъажэхэри щокӏуэкӏ пэжу. Ар дауэ дуджар чэс къэскӏэ екӏуэкӏ, хьэмэрэ зыгуэру зыгуэрым теухуауэ зэрекӏуэкӏыр. Щӏалэхэр дызэхохьэри, Дэ фэ интереснэщ мы шыгъажэр дызэрыцӏыкӏурэ адыгэм щэ ялъым хэтщ шыгъажэр. Дызэхуосри ауэду хэӏущӏыӏуи дымыщӏу къуажэ зытӏу къокӏуалӏэ, Шордэ къуажэм нэхъыбэу шыхэр хэту къокӏуалӏэри моу, зэ щӏалэхэр дызэхуосри зэи тӏэуи дыщӏопхъуэ, Алыхьым жиӏэмэ. Тым уэду кууэ куэд щӏауэ тщӏакъым ар. Ауэ адрей къуажэхэм нэгъуэщӏыпӏэ республикэм щекӏуэкӏым фэри фокӏуэ, мис мыр мэкӏуэкъу. Псори докӏуэ, псори докӏуэ, къытрадзэ, газетхэм къытрадзэ, объявлениехэр къытрадзэри шыгъажэм уэдэ къуажэм, Анзорей, Терек, Лэскэн, Аргудан, ахэм къытрадзэри, дэ мис нобэ объявит зэрытщӏам уэду къытрадзэри, дэри дагъакӏуэ, дэри докӏуэ, ди шыхэр дошэри. Иджы щэ мис мыпхуэдэ щӏыкӏэ. Адыгэш уэтэр зэфӏэгъэувэжыным ар утыку къишэжыну, ар къэрал ӏуэхуу щытщ. Къэрал ӏуэхуу щытын хуей. Иджы сэ фӏыуэ абы хэсщӏыкӏкъым, ауэ абы бюджетым щэ зы мылъку гуэри абы къыдэкӏуэу, мис апхуэдэ гуэрхэр зэрыщыӏэр сощӏэ сэ.

Мы къуажэ цӏыкӏум мис мыбы теухуауэ яхузэфӏэкӏар хьэлэмэту телъыджу сэ къысфӏощӏ. Къэралыр щэ бэлыхьу къазэрыдэмыӏэпыкъур, бэлыхьу зыгуэр къазэрыдэмыщӏыр, ар тлъэгъуа езы къуажэм я жэрдэмкӏэ, мы щӏалэхэм я жэрдэмкӏэ, мис мыр мыпхуэдэу мы ӏуэхухэр къаӏэтаурэ, Мыр нобэризэраӏым, нобэрей къудейӏым илъэс куэд щӏау, илъэсипщӏ бжыгъэ зытӏущ мэхъу. Мы ӏуэхур мис мыхуэдурэ мы мы къуажэ цӏыкӏум, мы жылэ цӏыкӏум къызэриӏэтар щэ, уей, зэрыкъэбэрдейуэ дыдэвгъэплъей. Итӏанэ адыгэшращ дэ тегъэщӏапӏэ тщӏын хуейр. Дэ дунейм дыкъызэрацӏыхур адыгэшращи, Къарууэ диӏэр зэттын хуейр абы зетхьэлӏэн хуейр адыгэшращ. Алыхьым мы махуэр зэрыкъэбэрдейуэ щапхъэ Алыхьым тхуищӏ. Алыхьым махуэ тхуищӏ. Амин. Алыхьым жиӏэ. Мы жылэ цӏыкӏум щэ ди щапхъэщ, дадоплъей жаӏэу зэрыхэкум.